A dhaoine uaisle, tá súil agam gur bhain sibh sult as na ceardlanna ansin agus gur fhoghlaim sibh go leor rudaí nua faoi na hábhair ar leith a bhí á phlé agaibh. Anois táimid chun díreach achoimrí gairid a dhéanamh ar an méid a bhí faoi chaibidil sna ceardlanna agus ansin déarfaidh mise cúpla focal ag an deireadh. So, is dóigh liom iarraidh ar Helena. Cúpla focal a rá faoin gceardlann a bhí ar bun acu faoi Ghaeilge san earnáil ghnó.
Thank you a Sheosaimh. Umm just bhí cúpla smaoineamh umm ag gach éinne umm just mar gheall ar an gcumann tráchtála úsáid a bhaint astu san chun umm oibriú libh nó cabhrú libh just chun caint le muintir na ngnóanna umm ansan. Bhí cúpla rud an féidir linn templates nó plean éigin a chur ar fáil conas gnó dátheangach a chruthú nó conas is féidir leat oibriú leis na gnóanna i do cheantar chun an Ghaeilge a chur chun cinn. Bhí saghas dhá thaobh le smaointí bhí difríochtaí ann just maidir le gnóanna sa ghnáthphobal agus na gnóanna atá ag iarraidh gach rud a dhéanamh trí mheán na Gaeilge agus déileáil leis na stáitseirbhísí trí mheán na Gaeilge chomh maith. Bhí smaoineamh an-mhaith ann just mar gheall ar database le oibrithe Gaeilge a chruthú gur féidir leat dul ar sin agus fiaclóir a dhéanann a ghnó trí mheán na Gaeilge nó siúinéir nó dlíodóir nó pé rud mar sin. Bhí smaoineamh eile ann just léirscáil a chruthú nó nasc a chruthú idir fostóirí agus seirbhísí. Bhí dúshláin éagsúla ann.

Anois Emma, an féidir leatsa cúpla rud a rá faoin gceardlann faoi imeachtaí do dhaoine fásta? Ní choimeádfaidh mé ró-fhada sibh, tá an guth beagnach imithe ag an stáid seo, ach bhí ceardlann an-spéisiúil againn agus is dócha go bhfuil an-chuid den taithí chéanna againn go léir agus muid ag iarraidh imeachtaí a eagrú do dhaoine fásta agus is dócha na deacrachtaí céanna, na sluaite a mhealladh agus mar sin de. Ach cúpla rud a tháinig suas, bhí saghas dhá thaobh don scéal de, bhí daoine saghas ag moladh ionad Gaeilge i ngach baile nó i ngach cathair agus ar an taobh eile de bhí roinnt daoine, mé féin san áireamh b'fhéidir, a cheap you know go bhfuil sé níos fearr go mbeidh an Ghaeilge amach i measc you know in ionadaí éagsúla i bhur bpobal féin seachas gach rud teoranta do ionad Gaeilge ach is dócha go bhfuil argóint ann don dhá thaobh agus mar a dúras níos luaithe, rud a oibríonn in áit amháin ní hé sin le rá go n-oibreoidh sé in áit eile so an dhá rud ann agus rud, moladh an-mhaith a tháinig amach as an gceardlann ná beidh sé go hiontach dá mba rud é go raibh suíomh idirlín faoi leith ar fáil go mbeidh grúpaí cosúil le Glór Cheatharlach nó Gaeilge Locha Riach nó pé grúpa atá ag feidhmiú, ábalta saghas malartú eolais faoi rudaí atá ar siúl ina gceantracha féin, b'fhéidir cuireadh a thabhairt do ghrúpaí eile teacht síos agus you know bain taitneamh as na háiseanna atá ar fáil, b'fhéidir turas siúlóid, turas ar museum trí Ghaeilge nó pé rud. So níl fhios agam Colm an mbeadh suim agat suíomh idirlín a chruthú ag teacht amach as an seminar seo so sin agus is smaoineamh ana-mhaith é agus is slí

Beidh sé go hard. Bhí bhí ceardlanna ana-bhríomhar againn. Tháinig go leor smaointe chun cinn i dtaobh cinnirí, cén áit chun teacht ar chinnirí agus ar dtús bhí go leor daoine ag cur chun cinn an smaoineamh gurb é go raibh gá go mbeadh na cinnirí mar mhúinteoirí agus níl sé sin fíor. Ní gá go mbeadh cinnirí ar chlub óige. ina múinteoirí ach is gá go ndéanfar traenáil orthu agus tá na eagraisí atá ag obair leis na daoine óga, tá siad sásta an traenáil sin a chur ar fáil so go mbeidh a fhios ag an dream ar fad ar sin. Chomh maith leis sin go dtí le déanaí bhí bac ar dhaoine a bhí ina bhall d'eagrais amháin Gaelach don aos óg, a bheith ag dul le eagras eile don aos óg ach go mbeidh daoine ar an eolas go bhfuil athrú i gcuid mhór de na bunreachtaí atá ag na eagraisí sin. So mar shampla má tá Ógras ag obair i do cheantar níl aon bac ort anois dul agus cabhair airgid nó imeachtaí srl nó traenáil a lorg ó Fheachtas. nó aon dream eile, nó má tá tú ag fáil airgid ó dhream amháin nach féidir leat dul agus maoiniú a lorg ó Fhoras na Gaeilge faoin Scéim Óige, nach bhfuil an bac sin ann a thuilleadh agus tá sé sin ana, an-tábhachtach. Bhí daoine á rá you know tá Cumann na bhFiann ag obair linn, níor mhaith linn go dtiocfadh dream eile isteach. Ar ndóigh beidh orainn a bheith béasach faoi ach an rud a bheadh sinn féin ag moladh ná an méid is mó a fháil do do cheantar féin gur féidir leat a fháil. Ok, so téigh amach ansin agus bí ag labhairt le daoine, téigh ar an bhfón leo. Rud éigin eile atá ag teacht chun cinn ná an easpa, agus chuir sé seo an-díomá orm, an easpa comhoibriú atá ann idir earnáil na Gaelscolaíochta agus, na dreamanna, na scoth-eagraisí Gaelacha sna ceantracha agus ceapaim go bhfuil an-ghá dúinn dhul amach ansin agus níos mó comhoibriú a éascú. Níl a fhios agam conas gur féidir linn é sin a dhéanamh, cad iad na céimeanna gur ghá dúinn déanamh ach go bhfuil, gur droch rud é go bhfuil na Gaelscoileanna cineál ag feidhmiú ina mbosca féin agus go bhfuil you know pobal na Gaeilge b'fhéidir ag feidhmiú i mbosca eile ba chóir go mbeimid ag maireachtáil ar scáth a chéile so níl a fhios agam má tá smaointí ag aon duine faoin gceann sin ba mhór linn iad a chloisteáil so sin mar bhí San is do salve chun cúpla focal a rá faoin gceardlann faoi bheith tógáil páistí le Gaeilge. Go mí agus tá.
Hi, déarfainn sa Taisil. Bhí muid uilig sa cheardlann ag tógáil páistí trí mheán na Gaeilge agus bhí Éamonn mar éascaitheoir ag an cheardlann sin. Labhair muid faoi roinnt de na deacrachtaí agus straitéisí go bhféadfá déileáil leofa siúd agus ceann amháin a tháinig chun tosaigh ná daoine gan a bheith ar a gcompord leis an leibhéal Gaeilge atá s'acu féin agus iad ag tógáil a bpáistí. Agus bhí pointe an-mhaith ansin ag Éamonn. Nach bhfuil caighdeán na Gaeilge an duine fásta de dhíth ar pháistí, agus stór focal atá tábhachtach don pháiste ina dtimpeallacht féin. Agus go dtiocfadh leis an duine fásta, an tuismitheoir, leanúint de bheith ag dul ag foghlaim na Gaeilge fad is atá siad ag tógáil a bpáistí. Chomh maith leis sin, go dtiocfadh smaointiú air sin sula dtaganns na páistí ar an saol agus sula rugann siad. Caithfidh tú a bheith réidh do thrioblóid ó eagraíochtaí, a leithéid d'eagraíochtaí eaglais agus a leithéid de sin, mar beidh tú ag snámh in aghaidh an easa go rialta maidir le baistiú agus a leithéid de sin agus páipéarachas trí mheán na Gaeilge go bhfuil ort muineál a bheith agat más maith leat a bheith cróga go leor chun a leithéid a lorg. Bhí buairt ann, labhair muid faoin bhuairt a bhíonns ann chomh maith maidir le tuairimí daoine eile, fad 's atá tusa ag tógáil na bpáistí trí mheán na Gaeilge agus lucht an Bhéarla ag amharc ort agus cén dóigh go bhféadfá déileáil leis an íomhá sin agus na tuairimí a bhíonn ag baint lena leithéid mar bíonn an tuairim amuigh ansin go minic go mbíonn Gaeilgeoirí i gcoinne an Bhéarla agus na deacrachtaí a bhíonn ansin agus tú amuigh sa phobal agus a leithéid. Bhí tuairim chomh maith go laghdóidh a leithéid de sin fad is atá na mion na mionteangacha eile maidir leis an Pholainnis agus a leithéid de sin ag teacht níos mó sa phobal agus go bhféadfadh muid éisteacht leis na teanga difriúil agus nach mbeadh an meon céarna sin mar gheall ar an Ghaeilge. Lig dom teacht ar an darna leathanach? Bhí ceist Bhí ceist agam chomh maith, an ionann tógáil páistí le Gaeilge agus feachtas ar son na Gaeilge? An gcaithfidh tú troid ar son na Gaeilge má tá tusa ag iarraidh clann a thógáil trí Ghaeilge? Agus an freagra gonta ar sin ná go mbraitheann sé sin ar do mheon féin, cad é an rud ar mhaith leatsa a dhéanamh, ar mhaith leat cuid den ehm Ghaeilge a chur chun cinn sa phobal nó a leithéid de sin, ar mhaith leatsa feachtas a chothú nó ar mhaith leatsa cloí le do pháiste agus rudaí mar sin, ach baineann sé sin le do chúram féin. Rud eile, tháinig chun cinn ná an teicneolaíocht nua agus go bhfuil gá aird a thabhairt ar a leithéid mar beidh sin mar chuid mhór de shaol an pháiste. Tá siad i bhfad níos fearr ná daoine fásta ar ríomhairí agus a leithéid de sin agus foghlaimíonn siad i bhfad níos gaiste. So maidir leis an nGaeilg agus an teicneolaíocht, cén dóigh a bhféadfá an dá rud a chur le chéile? Bhí pointe ann chomh maith nach léitear déagóirí mórán trí nach léitear déagóirí mórán leabharthaí trí Gaeilg agus go bhfuil deacracht ansin nach bhfuil na leabharthaí ar fáil daofa nó bhfuil siad ar chaighdeán fóirsteanach daofa nó a leithéide sin agus cén dóigh go bhféadfá teacht air agus go bhfuil léitheoireacht an-tábhachtach nuair a bhíonns na páistí óg go bhfuil caighdeán léitheoireachta maith go leor de tuiscint acu go bhféadfadh siad déileáil leis na leabharthaí agus iad níos sine. Labhair muid fosta faoi an cúpla rud a dtiocfadh amuigh de bharr go bhfuil gá le cloí leis an Ghaeilge fad is atá tú ag labhairt leis an pháiste ionas nach mbeidh siad ag déileáil leis an dá theanga. Má tá tuismitheoir amháin ag labhairt leis an pháiste trí mheán na Gaeilge agus an tuismitheoir eile trí mheán an Bhéarla, sin go breá, tá an tuiscint acu, ach má tá tú ag labhairt trí Bhéarla agus trí Ghaeilge tuismitheoir amháin go gcothaíonn sé sin roinnt deacrachtaí ag an pháiste nach bhfuil siad ábalta dul dul i gceannas ar cheann amháin chomh sciobtha is go bhféadfadh siad teacht as sin. Go bhfuil, mar a dúradh cheana, go bhfuil sé tábhachtach toiseacht ón tús agus an páiste rugtha ní agus í dhá bhliain d'aois nó aon rud mar sin. Labhair muid chomh maith faoi áiseanna a bhíodh amuigh ansin agus go bhféadfá úsáid agus ceann amháin ná tú féin go bhfuil Gaeilge agat agus má tá beirt thuistí ag labhairt na Gaeilge leis an pháiste go bhfuil an páiste ní amháin ag fáil an Ghaeilge sin ón bheirt tuismitheoirí ach go bhfuil siad ábalta a bheith ag éisteacht leis na tuistí ag comhráití lena chéile agus go bhfuil siad ábalta éisteacht le teangaidh an dhuine fásta, rud nach mbeadh ann agus tuismitheoir amháin ag labhairt na Gaeilge agus go bhfuil tábhachtach b'fhéidir gaolta a thógáil isteach nó cairde agus an deis sin a thabhairt dos na páistí. Bhí. an-mholadh fá choinne leabharthaí agus go bhfuil siad iontach, iontach tábhachtach agus go dtiocfadh leat leabharthaí an Bhéarla a thabhairt do do pháistí fosta agus bhí Éamonn a' ráidht gur labhair seisean, gur léadh sé leabharthaí faoin bhéaloideas lena pháistí agus léadh Bríd leabharthaí an Bhéarla dá bpáistí agus gur éirigh sé sin, gur chuir siad bród sa Ghaeilge agus gur thug siad teangaidh an Bhéarla dos na páistí. go bhfuil sé tábhachtach a bheith i gceann a bheith i dteagmháil le Gaeilgeoirí eile sa cheantar mar is ról uaigneach atá ansin agus tú amuigh leat féin go háirithe nuair is an Béarla atá ag an chuid is mó dos na daoine timpeall go bhfuil an Ghaeltacht agus an Ghaelscoil mar áis iontach agus a bheith ag freastal ar an Ghaeltacht áit ina bhfuil sé go nádúrtha a bheith ag labhairt na Gaeilge timpeall na háite. Agus bhí rud amháin ansin ag an deireadh, bhí muid ag caint ar rudaí go bhféadtar freastal orthu agus rangannaí atá ar fáil do thuistí amháin, ní díreach rangannaí Gaeilge agus rangannaí comhrá, go bhfuil rangannaí ar fáil do thuistí atá dírithe ar na rudaí atá de dhíth ar na tuistí agus ciorcal comhrá agus tá mé ag déanamh go bhfuil tuairim a'int ar a leithéid de seo b'fhéidir tá ag an tOrlip, tá caint ar ciorcal comhrá do thuistí a thoiseacht.

Go maith, go hiontach, is maith liom sin, go hiontach. Anois, bhí mé féin ag an gceardlann maidir le lonnaíochtaí nua a thógáil agus bhuel thosaigh muid amach agus ehm, bhí saghas dhá smaoineamh ann. Ceann amháin ná go bhféadfaí lonnaíocht úrnua a thógáil amach eh, faoin tuath. agus go bhféadfaí saghas daoine a mhealladh ansin agus ansin bhí bhí smaoineamh eile ag daoine go go mbeadh sé níos fearr tithe a thógáil nó suímh a aimsiú i lár bhaile nó i mbruachbhaile agus bhí muid ag rá go bhfuil buntáistí agus míbhuntáistí ag baint leis an dá rud ó thaobh rud éigin faoin tuath seans go mbeadh sé níos níos éasca an Ghaeilge a chaomhnú ansin ach ag an am céanna seans go mbeadh sé níos deacra daoine a mhealladh ó na cathracha agus a leithéid. Ar deireadh bhí bhí muid ag díriú isteach níos mó ar rud éigin a dhéanamh i mbruachbhaile nó i gcathair agus an príomh moladh a bhí ann ná an chéad chéim ná comharchumann a bhunú agus ansin daoine a thabhairt le chéile agus ansin tabhairt faoi suíomh a aimsiú agus ní gá go mbeadh suíomh ró mhór, b'fhéidir dhá nó trí nó ceithre acra nó mar sin. ansin saineolas a lorg i measc lucht na Gaeilge ó thaobh cúrsaí dlí de nó cúrsaí morgáiste nó cúrsaí ailtireachta agus a leithéid agus bhí duine de na daoine ag an gceardlann, Seán Ó Tarpaigh, tá seisean ag iarraidh an smaoineamh seo a fhorbairt amach anseo so tá na seoltaí ríomhphoist aige ó na daoine a bhí ag an gceardlann agus beidh sé ag déanamh teagmháil linn agus tá mise chun achoimre a chur thuas ar Facebook agus ar ríomhphost agus a leithéid ionas go mbeidh daoine in ann teagmháil a dhéanamh leis má tá siad ag iarraidh, má tá spéis acu rud éigin a dhéanamh i mBleá Cliath. Tá, tá muid ag caint ar, mar a bhí Séamus ag moladh rud éigin i gcomhair b'fhéidir 2016 mar cheiliúradh ar an Éirí Amach. So sin, táimid. Beagnach tagtha chuig deireadh na hócáide agus sula ndéanaimid sin, ba mhaith liom buíochas ollmhór a ghabháil leis na haoichainteoirí a tháinig anseo inniu, Emma, Helena, Anita, Séamus, Seán agus Niall agus sílim go bhfuil bualadh bos ollmhór ag teacht acu anois. Anois, bhí sé mar aidhm ag an ócáid seo taithí agus saineolas maidir leis na bealaí praiticiúla chun an Ghaeilge a chur chun cinn a thabhairt le chéile agus sílim go bhfuil an aidhm sin bainte amach againn agus tá súil agam gur féidir linn go léir go leor de na moltaí seo a chur i bhfeidhm amach anseo. Rud amháin a bhí Emma a rá, bhí sí ag leagan an-bhéim ar chúrsaí poiblíochta agus tá mise chun glacadh leis an dea-chomhairle sin agus tá mé chun an deis a thapú poiblíocht a dhéanamh ar dhá imeacht atá ar bun againne i rith Seachtain na Gaeilge. Tá dhá imeacht spóirtiúil, tá comórtas sacair cúigear an taobh ar bun againn sna páirceanna astroturf anseo agus tá sé seo ar bun againn le trí bliana anuas agus bíonn an-rath go deo air agus tá súil againn gur amhlaidh a bheas sé i mbliana. Agus an dara ceann ná tá imeacht nua ar bun againn, tá comórtas Galf le Gaeilge ar siúl againn ar an ar an gcúigiú lá déag de mhí Márta so tá súil agam gur féidir le le go leor daoine anseo teacht nó nó an scéal a scaipeadh maidir leis an imeacht sin. Anois caithfidh mé cúpla rud a rá faoin mórshiúl atá ar siúl ar an gcúigiú lá déag de mhí Feabhra ar son cearta teanga. An rud a bhí muidne ag plé inniu is. conas pobal na Gaeilge a láidriú agus é a mhéadú agus a fhás ach an rud faoin mórshiúl, tá sé sin ag plé le cearta an phobail agus na cearta atá dlite ag an bpobal agus tá súil agam gur féidir linn ar fad a bheith ann ar an lá le rá leis an rialtas ó thuaidh agus ó dheas gur ann do phobal na Gaeilge agus nach féidir leo neamhaird a dhéanamh dínn amach anseo. Bhí go leor cainte ar dearcadh an mhórphobail i leith na Gaeilge agus bhí daoine ag rá go bhfuil a lán bá acu don Ghaeilge agus go gcaithfimid teacht ar bhealaí chun é sin a mhúscailt agus tá mé chun comparáid a dhéanamh idir an bá sin agus rud éigin a thug mé faoi deara nuair a bhí mé i mo chónaí i mBéal Feirste cúpla bliain ó shin. N'fheadar, bhí sé thar a bheith aisteach, nuair a bhog mé ansin, nuair a bhí mé ag caint le daoine áitiúla faoi, faoi chúrsaí peile agus a leithéid, bhí, bhíodh daoine ó Bhéal Feirste agus daoine ó Chontae Aontroma ag magadh faoi fhoireann Aontroma, faoina bhfoireann féin agus bhí, bheadh siad ag déanamh saghas beag is fiú di agus eh ag, ní raibh aon, ag rá nach raibh aon, go raibh siad ar nós cuma liom faoin, faoin bhfoireann seo. An chúis leis sin ná go raibh. an foireann seo ag imirt go hainnis le blianta blianta fada. Sílim gur gur chaill siad gach cluiche a d'imir siad sa chraobh idir 1981 agus 2001 agus is iad an an fhoireann is measa i gCúige Uladh faoi láthair, faraor. Ach agus an uair atá ann bhí daoine saghas bhí náire orthu faoin bhfoireann seo agus shíl mé an fáth go raibh siad ag déanamh magadh faoi ná gur gur sás cosanta a bhí ann ionas nach ndéanfadh daoine eile magadh faoin bhfoireann. Ach ansin i ndhá mhíle agus a naoi tháinig athrú ar chúrsaí. Thosaigh an foireann ag imirt go maith agus bhuaigh siad trí chluiche as a chéile agus shrois siad cluiche ceannais Uladh. Agus tháinig an-athrú ar an bpobal in iarthar Bhéal Feirste, áit a raibh mise. Bhí go leor daoine ag caitheamh geansaithe an chontae agus bhí bratacha le feiscint gach aon áit agus bhí daoine thar a bheith bródúil as an bhfoireann. So an tuiscint a bhí agamsa air ná ní hé nach raibh an pobal ar nós cuma liom faoin bhfoireann roimhe sin, just bhí an bhí an bá a bhí acu don phobal faoi cheilt. So, agus an fáth a bhí le sin nach raibh aon dóchas acu as an bhfoireann agus bhí, bhí lagmhisneach acu as an bhfoireann. Ach an, an rud atá ann ná ní raibh lagmhisneach ag, ag gach éinne. Bhí, bhí díograiseoirí ann a bhí dílis don fhoireann, dílis don pheil agus rinne siad go leor dian-oibre ar son na peile gan mórán tairbhe nó gan mórán cúnaimh ar feadh na blianta fada ach ansin, Nuair a tháinig bláth ar an ar an bhfoireann, spreag sé seo dóchas agus muinín sa phobal i leith na foirne. Now, an rud atá mé a rá ná gur sílimse gur gur amhlaidh amhlaidh atá sé leis an nGaeilge, go bhfuil an-bhá ann don Ghaeilge sa phobal ach go bhfuil éadóchas nó lagmhisneach ar go leor daoine. Ach má leanann na díograiseoirí cosúil libhse anseo inniu, má leanann sibhse leis an obair atá ar bun agaibh agus má chuireann sibh leis agus má mhéadaíonn sibh an obair sin, go spreagfaidh sé sin dóchas agus muinín sa phobal sa Ghaeilge agus go mbeidh fás agus forbairt ar an teanga amach anseo. Ó thaobh na todhchaí de, tá súil againn níos mó imeachtaí cosúil leis an cheann seo a chur ar bun. Seans go go ngeobhaimid daoine thall ón Bhreatain Bheag nó áiteanna eile le labhairt faoin méid atá ar bun acu, nó d'fhéadfaimis imeacht atá dírithe ar cheann amháin de na hábhair a eagrú chomh maith. Agus cinnte, cuirfimid sibh ar an eolas faoi pé rud atá ar bun againn agus tá súil agam gur féidir libh teacht ar an lá chomh maith. So, sin é is dócha. Just mar fhocal scoir, mh'anam, buíochas a ghabháil libh as ucht teacht inniu agus bhur bhur gcuid taithí agus bhur gcuid tuairimí a scaipeadh leis an gcuid eile den phobal. Agus go n-éirí go geal libh amach anseo.